Hi, mwadzuka bwanji? Ndine Nesta the Black Teacher. Um, video iyi ndikufuna ndikuonetseni China. Eh, ndikufuna ndikuonetseni China. Uh, makamaka zinthu zimene China imapanga. Mwina timangomva kuti China eh ndi dziko lo- lotukuka kwambiri. China amapanga zinthu zoopsa kwambiri. Ndikufuna ndikuonetseni chinthu chimodzi. Project imodzi imene China ikupanga ndipo imene imandipangisa ineyo kumapsa mtima ndikamaona zinthu zochitika ku Malawi. Um, China ambiri mukudziwa ndi dziko lalikulu kwambiri, ndi chidziko chachikulu. Mapu a China ndi amenewawa, ndi chidziko chachikulu kuchokera ku north eh, kumapanga boda kumenekuku ndi Mongolia, kumapanga boda ndi Russia ku north east kumeneko eh, kumapanga boda ndi North Korea eh, ndikubwera no ku ku ku, ku, ku, ku, chani, ku south eh, ku south kumenekuku kunyanja nditu kumeneko eh, kumene kuli ajeni a Taiwan nkuzabwera no kumtunda ukoko eh? eh, southwest kuzabwera southeast konseko maboda ndi achina india achina pakistani ndi chidziko chachikulu kwambiri dziko lalikulu anyway nkhani yomwe ndifuna kukamba apa ndiyokuza mtsinje mm. china monga maonera mapuwa wankulu kuchoka ku north ndi kupita ku south mwina kumakwana 3000 kilometers eh ndi ndi chidziko chachikulu ndiye climate ya malo ame- eh, ya dziko liso ndiyosiyana ku north kumene ndikunenako ku north east kumene ine ndinakhala pafupifupi zaka 10 ndili kumeneko eh ndi kozizira kozizira kwambiri kufupi ndi ku siberia russia north korea winter uja amakhala 4 months ya snow yekhayekha very very cold eti amati snow uja amayamba kugwa December kenaka January snow yekhayekha February March kumapeto kwa March kuja ndi pamene snow uja amasiyano kuyambano kusukunuka eh komano kukafikako January eh kumakhala ice yekhayekha konse mitsinje ija imakhala youmauma anyway imene ndi climate ya ku north pomwe ukabwera ku south kumene ndili padakali pano kotentha eh ku south kuno kumatentha tikakhala nyumba chonchi ndili ndi ma air conditioner eh ku- pomwe ku north kuja zimenezo you don't need eh now chinthu china mitsinje ee ku south kuno kuli ku south west kuli mapiri kwambiri e, ndi mapiri amenewo mmachokera mitsinje yambiri ndiye imasesereka kumapita ku nyanja ku maocean so kuli mitsinje yotchuka yonseyi mukaona kuti mukapita madera ngati shanghai kuli mitsinje kumene kuja eh, yomwe imi- eh, imadusa nditu mukuziwa za uh, yangtze river eh, the yellow rivers zonsezi zimadutsa kumene kuja pomwe ku north mitsinje ndiyochepa Hey, eh, misinje ndiyochepa ndiye nthawi zambiri madera ambiri amakhala dry agriculture imavuta pachifukwa ichi china yangoganiza zonena kuti imange manmade river mtsinje waukulu umene uchoke ku south ukafike ku north ee chilandiscape chidziko chonsechi mumange makanalo mtsinje makanalo kuchoka ku south kukafika ku north i'm talking of thousands of kilometers madzi aja malo ena mupeza kuti ndi mapiri okwera mumanga ndithu makanalo okwezesa mapiri Eh, kaya pafunika kuyika ma, ma dam eh, ma gate oti madzi aja azikwera ndithu nkutsiserekaso kusonyeza kuti there will be a, a river man made ochokera ku north mpaka ku south akupanga zimenezo katiyeni tionere video yo ndiye muzaona kuti ineyo kwathu kumudzi kwathu ndi ku lower shire then kuyambira kale kale president wakathu wakale uh, bingu wa mutharika anayamba kukamba za um, the shire valley transformation project ed eh, ya yeah, anayamba kupanga za green belt actually nthawi ya bingu ankazichula kuti green belt you remember amwene mpaka ndalama zinabwera makanalo anayamba kumangidwa intake yotenga madzi mu shire you know shire river which amatuluka mu lake malawi muja amwene we, we only have like a, uh, tima, tima power tima hydro power station tiwiri basi and then the water just runs out of malawi all from mwanza shire chikwawa all the way to nsanje it goes to zambezi what are we doing with this water all the way it runs from kuja shire ujamangodutsa ng'ona kumangosangalalamo ng'ona kumangosangalalamo what can we do with this body of water and anthu amene amakhala kumeneko awauza "Tam- samukaniko samukaniko chifukwa cha mafloods it's like we are people who are clueless ndiye project imene inabwera ndi yotenga madzi awa tipange ma irrigation schemes kunoko ma irrigation schemes amwene zaka zikutha zaka zikutha project imeneyo akabwera ndale amapita kukayendesa kukayendera kujambula zithunzi basi you see chimene chimandipasa phwete ndi chonena kuti timaoneka ngati kuti zima projects si ifeyo tikuzifuna yayi timaoneka ngati tikuchita kukakamizidwa you understand timaoneka ngati ifeyo sitikuzifuna yayi azunguwo a world bank akutikakamiza kuti tipangeza Muzaone its the same ndi za magetsi. Dziko lathu lilibe magetsi okwanira koma tikamba za industrialization eh, tipange mafactory mafactory ake tipange tipanga run ndi chani tipange ma mining ah, ma, ma minerals athu asamangopita yayi bwanji abwerese ma company azizapanga zimene akufuna kupanga azapanga angapange mulibe power you cannot make anything without enough power supply ndi a world bank kubwera africa development bank ti- mupange power station ina uko um, takupezerani malo mupange it's like other people are telling us that we need to do this they, we should on- like not ifeyo aine akadziko kuti tikuchifuna chinthuchi we know what we want and we, we pursue what we, what we want that's the problem we have ku malawi